nnu aṅa ana n'ofe olugbo ọhịa ọbụla ogwu mara ọkụkọ mmadụ anaghị aba ya aba maka na onye na-asị sị kpụọ ya isi a kpụrụ Albert kwesịrị ibu ụzọ jụọ onwe ya ma isi nya na Albert ọ bụkwa ofu ihe ntị adịkwa Chijioke amaghị na ọ bụ maka ego ya ka nwunye ya ji erubere ya isi o nweghị mgbe o ji gbata ya n'obi na aṅụrị a nwunye ya na-enwe oge niile bụ maka ego ọ na-ahụ anya ọ bụ ya ka o ji adị mma a nọkata ihe eme mana mmadụ anwụla i were ya mara ndị hụrụ gị n'anya na ndị kpọrọ gị asị ị mara onye bụ onye na ka onye dị Chijioke bụ nwa okorobịa ji oge kpata ego o nwere ebe ọ na-aga eri mama put nwaanyị na-ere nri ahụ na o ji ezigbo ego nwaanyị akpọrọ otu nwa nya nwaanyị aha ya bụ Ngozi kpọnye Chijioke Ngozi enweghị mgbe o ji wee hụ Chijioke n'anya mana nne ya gwara ya na ọ bụrụ ọ lụghị Chijioke ụlọ a ga-aba ha abụọ na o si be Chijioke gbapụta ya mara na ọ bụghịzi nwa ya okwu a nne Ngozi kwuru mere Ngozi ji wee gidi nwa isi na-eme onwe ya ka ọ mara ma ọ ga-ahụ Chijioke n'anya mana kama ọ ga-ahụ ya n'anya kama ọ kpọkwuo nya asị mana o jizi maka ego Chijioke kwerezi ihe ahụ nne ya kwuru wee banye na be Chijioke ya na Chijioke abụrụzie di na nwunye mana ịhụnanya adịa ka ọ batara wee hụ na Chijioke enweghị nsogbu na ọ bụghị mmadụ girigirigiri ya kwuo tinyere na anya anya aka anya Chijioke ka afọ abụọ ha ji wee lụ di na nwunye gachara ọ matara Chijioke ofụma okwu agbanwee ọ naghị ekwe ka Chijioke soro ya gaa njem ka di na nwunye Ngozika anaghịzi ekwe ka ya na di ya dina n'otu akwa ọ nọ na di mana ụmụ nwoke ndị ji ego na-ebu ya o bucha ya lọta di ya chọọ imetụ ya aka ọ sị ike gwụrụ ya di ya dina n'elu akwa ọ rịtuo n'ala ọ bụrụ ụbọchị ọ chọrọ ịnọ n'elu akwa ma ọ gbakụtaghị di ya azụ o denwe isi ya n'ebe a na-edenwe ụkwụ di ya edenwe isi n'ebe a na-edenwe isi isi nwoke nọ na mgbago isi nwunye ya nọ na mgbada ọ na-apị ekwentị na-eche mgbe di ya buru ụzọ lakpuo ụra ihe ọ na-apị n'ekwentị ya na nwoke ọzọ na-akpa ọ gaghị adị ndụ kọtara di ya akụkọ ala di ya kọtara ya akụkọ ala ọ sụọ n'imi hmm onye ọbụla na-anọ n'onwe ya n'ezinụlọ a ọ bụrụ ụbọchị ha ga-enwe mmekọ dịka di na nwunye Ngozika ewere net o ji ekpuchi isi kpuchie ihu ya ọ bụghị na ọnụ nwoke na-esi isi ọ na-asọ di ya oyi nwoke buru isi ka ebu ụlọ Chijioke emechaa kpọọ ọgọ ya nwaanyị kọọrọ ihe ọ na-ahụ n'aka Ngozi ọgọ ya nwaanyị akpọọ Ngozi baara ya mba mana o gbochi Ngozi ime ihe bụ obi ya Chijioke beziri ebere na be ya ya bụ mmadụ ịnọ na be ya nọpịa mkpụrụ ihe ọ dịzi ka ọbịa na be ya maka na ọ chọghị ihe na-akpasu Ngozi iwe ọ maghị nke ọ ga-eme o kwuo Ngozi eweme iwe ị hụ ebe Ngozi ga-abara ya mba ka ụmụaka i chee na obere nwa ka a na-abara mba ka afọ asatọ na-aga na-achọ ịbanye n'afọ itoolu ha ji wee lụ di na nwunye arịrịa wee daa Chijioke ka chi na-abọ ka ahụ ya na-akawanye njọ ndị ụlọ ọgwụ achọpụta ihe arịrịa a bụ ego Chijioke ana-agbari maka o nweghị mgbe nwunye ji apụrụ ya n'ọdụ ahịa nke a kpatara akpata agwụ etu a kwa nwunye Chijioke si leghara Chijioke anya na-abara ya mba ka ụmụaka na-ata ya sọ eze oge ụfọdụ ọ kpa mkpịsị na-apịa ya ka ụmụaka Chijioke nọrọ na arịrị nọrọ n'akwa arịrịa ya eruziene nke na ọ gaghị ebilitezi ọtọ n'elu akwa mkpọrọmasị nwunye nya wee karịzie chijioke mere otu ohi kpọọ nwunye ya etu o si akpara ya mba were olu nwayọ onye nọ n'akwa ọrịa na-ajụ ya olee dị ihe m mere gị ajụjụ a wee gbakasịa ngozi isi ọ sị ngozi ya biko ya gbaghara nya na ọ bụ nya asịrị Ngozika agwụghasịcha anya ụdị anya ọ gwụghara ya ụdị anya ka nwaanyị na-abụ ọ gwụgha nwoke ihe o ji bụrụ nwoke azụkpurucha n'ime ọ bụgodị na ị chọrọ imetụ ya aka ị nọrọ onwe gị sị ya na ọ bụghị ihe a ka ha kwekọrịtara na o nweghị mgbe ha kwekọrịtara na ọ ga na-ebugharị ya elu na ala ọ na-ekwu anya ya na-agba vam vam vam sị ya na ike agwụla ya na ya mee ngwa nwụọ ka ya mesapụ ahụ okwu a ngozi kwuru ewere gbuo mmụọ chijioke o were eweta ka n'ụzọ ụtụtụ satọde chijioke na-akpọ ngozi ọ kpọpụ ya ọ kpọkwata na-akpọ ya ngọọ mana olu ya dị nwayọọ Ngozi atakasịrị ya pụọ ezi pụọ na-akọrọ nwa asịrị ya na ndị enyi ya nwaanyị n'ezi o kweghị ya gaa leta ihe onye na-ejighị ahụ na-akpọrọ ya ihe a wee na-akwụ nwanne Chijioke nke nwaanyị n'obi o wee si n'ebe a lụlụ ya bịa ma ileta Chijioke n'ụtụtụ ahụ batara hụ Ngozi ka ya na ndị enyi ya na-akọ asịrị ọ jụọ ya di gị kwanụ ọ sị ya na ọ nọ n'ime ụlọ nga ahụ nwanne Chijioke ahụ ka ọ dị ya n'anya n'ụtụtụ ahụ hapụ ya gawa na palọ ije leta ihe na-eme maka na ọ bụ na palọ ka ọ na-anọzi nwunye ya nwe n'ụlọ ebe ndina o mepụrụ ụzọ palọ banye ọ hụ ka nwanne ya nwoke si n'elu kushin dapụ n'ala ọ kpọọ ya oku ọ zaghị ọ ga-ama ya anya ọ zaghị ọ metụ ya aka lee ya anya n'ume ọ bụrụ na nwoke agabigana na nwoke efeela o tinye mkpụkpọ n'ọnụ kpọwa ngozi ngozi amapụta piti hụsisi anya mmiri na-ebe akwa aghụghọ akwa na-erughị ala obi o wee bụrụ otu a ka chijioke si wee kwọcha aka wee tiere ọkụkọ akị gee m ntị tupu ị lụọ onye ahụ ọ bụ gị na ya ya abụkwana onye a manyere gị amanye ka ị lụọ ọ sọ gị bụrụ nwoke ọ sọ gị bụrụ nwaanyị ịhụnanya na-adịghị n'ebe ahụ etinyekwana isi onye ahụ gị na ya na-eri na-amịchasị aka onye ahụ gị na ya na-eme ọya ugbu a nọrọkene ala jụọ onwe gị ọ bụrụ na ihe mee echi nke ga-eme gị gaghị adị ka ị dị ugbu a nwere ike na ego aga adị bụ na o nwere ike na ahụ aga adị ma ọ bụ na ihe ike mere gị jụọ onwe gị ma shuga gị ahụ ma ọ ka ga-abụkwa shuga gị na obi ụtọ gị ahụ ga-abụkwa obi ụtọ gị ka ọ ga-agbawa gị obi onye ahụ ị na-ata abụ n'obi ọ ga-atakwa na-abụ gị n'obi ọ ga-eme ọ tacha mgbe ahụ ọ bụkpọọ gị anya ọkwa o nweghị ihe o ji maka ya wee hụ gị n'anya ọkwa ọ bụ mma gị ọkwa ọ bụ ego gị ọnọdụ dagharịa ihe ahụ o jiri hụ gị n'anya pụọ ọkwa nsọpụrụ ahụ ọ ga-enye gị agaala mgbe ị nọ n'ala azacha ajụjụ ndị a mgbe ahụ ka ị ga-amazi ma ọ bụrụ na ya bụ ọhịa na enwe adịghị na mma ma ya bụ ọhịa ọ ga-amịzikwara enwe ụtụ ọ ga-aracha maka mgbe e ji akọ na-arakwa ahụ ntị adịkwa ya gazie